Dziko la Malawi linadalitsika ndi chilengedwe chokongola. Zina mwa zachilengedwezi ndi monga mitengo, nyama komanso mitsinje. Nkhalango ya Lengwe m'boma la Chikwawa ndi imodzi mwa nkhalango zotetezedwa m'dziko muno yomwe inazungulidwa ndi madera a mfumu yaikulu Lundu, Chapananga, Ndakwera komanso Ngabu. Nkhalangoyi inakhazikitsidwa ngati malo otetezedwa m'chaka cha 1928. Malo okwanira 520 square kilometres ndi amene anayikidwa kuti akhale otetezedwa nthawi imeneyo. Itatha nkhondo yachiwiri m'chaka cha 1945, boma linayika malo okwanira 104 square kilometres kuti ndi amene akhale otetezerako nyama yotchedwa Nyala. Koma m'chaka cha 1970, boma linabwezeretsanso malo onse a nkhalangoyi ndipo m'chaka cha 1975 malo ena anawonjezeredwa ku nkhalangoyi ndi cholinga choteteza madera wozungulira mtsinje wa Mkombezi ku madzi osefukira. Kuyambira nthawi imeneyo, malo onse a nkhalangoyi ndi okwanira 887 square kilometres. Nkhalangoyi idasindikizidwa m'malamulo a dziko lino pa 26 August 1975 ngati malo otetezedwa ndipo nthambi yoyang'anira nyama zakutchire inapatsidwa ulamuliro woteteza nyama m'nkhalangoyi. Munkhalango ya Lengwe mumapezeka zachilengedwe zokongola monga mitengo komanso nyama zosiyanasiyana monga chipembere komanso nyala. Kwa zaka zambiri, anthu okhala mozungulira nkhalango ya Lengwe akhala akudalira ndi kupindula kuchokera munkhalangoyi. Ngakhale izi zili choncho, anthu ena akhala akulowerera m'nkhalangoyi chifukwa cha kusowa kwa zizindikiro za malire. A Walisoni Fikisoni. ndi mkulu woyang'anira nkhalango ya Lengwe ndipo akufotokoza mavuto amene analipo pa ntchito yosamalira zachilengedwe m'nkhalangoyi amene anadza chifukwa cha kusowa kwa zizindikiro za malire ndi kufunika kwake koyika zizindikiro za malire a nkhalangoyi.
Malire athu anali ovuta kuti no anthu akumudzi awazindikire. Madera ambiri anthu analowerera mu nkhalango, timati encroachment. Ena analima minda, mwinanso mpakanso midzi ina inalowera mu nkhalango. Umapeza kuti mwina mudzi mwina mbali imodzi uli kunja kwa nkhalango, mbali imodzi walowa kuti? Ku nkhalango. Komanso nthawi zina mwina tikamanga anthu m'nkhalango mwathu, amati ayi mandimangira kunja, malire sindikuwaziwa. So kwambiri zimene zimachitika foti malire athuwo analipo zoti be ife timawaziwa ngati a park koma anthu akumudzi Ah, kunali kovuta kuti no aziwazindikira Ah, ngati kwa anthu akumuzi tsopano ndiye kuti no malire ankhalango adziwadziwa nanga si taika bikoni ndiye kuti no adziwa kuti no apa malire ankhalango ndi awa ndisa- ndis- ndis- ndisapitirirenso kulowa munkhalango kaya ndi olima kaya ndi otani ndiye kuti no sapitirira malire ankhalango ah, kulowa mkati choka aponso ndiye kuti no ntchito za ah, law enforcement Ndiye kuti no zikhala zosavuta foti malire a nkhalango tsopano ndi odziwikiratu. Munthu mwina sakhalanso ndi excuse kuti iyayi malire sindikuwadziwa. Mwina ndili kunja chifukwa kuti malirewo tsopano akhazikika, mabikoni alipo akuoneka. Ndiye kuti ndime- ntchito imeneyi mwachidule ithandize kuti no ntchito za enforcement zipite patsogolo. Komanso ndi anthu akumudzi malire aziwadziwa. kuti ifeyo ma- kwathu ndi kuno pena kuti sapiteko Mfumu yaikulu Chapananga ya m'boma la Chikwawa ikuthirapo ndemanga pa mavuto amene dera lake limakumana nawo chifukwa cha kusowa malirewa.
m'mbuyomu zimene zinachitika nti ana- analekerera kwambiri anthu kugwira ku ntchito ndiye pang'ono ndi pang'ono kumaoneka ngati kuti kulibenso chidwi kwa anthu kuti kukhale ku gemu iyayi Koma pachifukwa kupita kwa nthawi atakhala pansi pakuunika kuti malire si amenewa, malire alipo ndipo tinagwirizana nazo, misonkhano inathekera kufikira panopanso taunikirana kuti kwabwino kukhale mabikoni kuti malirewa akhale odziwika ponseponse ndi oonekanso bwinobwino kwa munthu wina aliyenseyo kotero kuti ah, ntchito ikuyenda bwinobwino Pozindikira kufunika kogwirana manja pothetsa vuto la kulowerera malire a nkhalango ya Lengwe, boma kudzera ku Shire Valley Transformation Program lakhala likugwira ntchito ndi mafumu komanso anthu a m'madera okhudzidwa, kuwunikira komanso kuyikanso malire a nkhalangoyi kuyambira mwezi wa September chaka cha 2020. Koyambilirako mmene timati tiyende tiwone malire amenewo angotiwonesa madera onse nkhani imeneyi ayilandira ndi manja awiri ndipo tidayenda monse opanda mavuto ena aliwonse amene tidakumana nawo mpana kumaliza. tsopano atabwera ndi zotsatira za ah, kuyenda kuja ah, madera ena ah, anachilandira bwino madera enabe ngati kwa Ngabu kuli mavuto pang'ono totino tikonze koma madera ngati a- a- akuno kwa Chapananga chinthu chimenechi achilandira ndi manja awiri ndipo iwo ali okonzeka kutino tigwire ntchito limodzi bwino kuti tiyike mabikoni athawa kubweranso Ah, takambirana nawonso tamvana tinayamba process yoti tiyike mabikoni m'malire mwathu process imene inayamba mu 2020 tinakhala tikuchita misonkhano madera osiyanasiyana um, ozungulira nkhalango imeneyi kuti ntchito imeneyi anthu ayiziwe tinapanga en- engage aku survey department kuti iwowo monga amene ali akadaulo amene amona za malo m'Malawi muno nkhani za malirezi tiyende kuti ationetse malire a nkhalango ya Lengwe So tina, ndithu tinayenda m'maliremo ifeyo a park komanso ndi anthu akumudzi limodzi kuti malire amenewowo ati, ati, a- atiwonetse anzathu a surveywo so tit- titayenda m'malire muja uh, anatulutsa lipoti la zimene iwo anapeza ngati a survey momwenso ndithu limaonetsa madera amene anthu analowerera ndi amenenso ali bwinobwino tsopano phase pano tiyike mabikoni mmalire athu amene a a survey aja amationesa. Komano ma beaconiwa tikufuna tiike kumene timati ku Lengwe extension area. Uwu ndi mlingo waukulu ma square kilometre 783. Anthu akumudzi nawo akutengapo gawo lothandiza kuti ntchito yokonzanso m'malire a nkhalango ya Lengwe iyende bwino. A Lameck Malemba a kwa mfumu Lundu m'dera la mfumu yaikulu Chapananga ndi msungichuma wa komiti yoyendetsa chitukuko cha m'mudzi imene pa chingerezi imatchedwa Village Development Committee, VDC. Iwo akufotokoza gawo limene dera lawo likutengapo pa ntchitoyi. Ndipo ntchito imeneyo tinagwira nawo koyambirirako, tinakhala tikuyenda nawo. Ifeyo ntchito yathu ndi kuona kuti kodi malire amenewa akuyenda mu chilungamo cholinga kuti ife anthu akumudzi tikhale tikudziwa malire a boma ndi ifeyo anthu akuno kumudzi. takhala tikugwira nawo ntchito ndipo ndi zoonadi Ah, kwambiri ife ntchito yathu inali kuwalondolera akamatifunsa kuti malire awa ndi zoonadi umu ife kwathu kunali kuvomereza kuti ayi ndi momwemu ngati ifeyo ndife ana akumudzi kuno ah, malire a boma ndi ifeyo akudziwa kwambiri makolo ndi kwambiri ife timatengedwa ngati olondolera Ch- anthuwo ntchito nakuti ntchito ikuyenda bwanji Ife timapangisa misonkhano kuwalimbikitsa anzathu nakuti sitikuyenera kupita mu nkhalango kukadula mitengo kapena kuotcha makala tikuyenera kuti titsate ndondomeko yoyenelera ngati ndi maudzu ndiye kuti pakhale dongosolo ya kulemba chikalata kwa a komiti amene ali a CBO pakakwana anthu 10 ndiye kuti azipita kalo katani katenga udzu izizi ndi mmene ife timapanga kuno ku VDC ya Lundu. Mgwirizano pakati pa oyang'anira nkhalango ya Lengwe ndi anthu amadera ozungulira ndi wofunikira kwambiri kuti ntchito yobwezeretsa malire a nkhalango ya Lengwe iyende bwino ndipo mafumu ndi anthu awo ali pakalikiliki kuonetsetsa kuti izi zitheke. A Chisanu Dickson ndi Principal Lundu a m'dera la mfumu yaikulu Chapananga. Iwonso akuyikapo ndemanga pa ntchito yoyika malire a nkhalango ya Lengwe. Takhala tikupangitsa misonkhano yosiyanasiyana imene timayitanitsa anthu kuwawuza kuti ii ukutu nkoletsedwa. Ena amachivomereza monga mukudziwa zoti munthu ngopulupudza kutani. Amazilowerera mwa iye ifeyo mafumu osadziwa. ndikukayamba kumalima m'maminda awo kumeneko. Ena amagwidwa moti panopo ena ali kundende. Anzathu a Mozambique awa amalowa kudzatenga mitengo ya, ya mitsimbiti zimagalimoto zina zili kumeneko. Mafumu athu amene anachivomereza kuti mm malo ali ngaeni akewa ndipo anavomerezedwa. ndi pamene anabwera a survey kudzaona malire enieni ndipo ndinatengedwa tinakayenda nawo tinakayambira pamene panagwera tembo kwa Finiyasi uko moti manda akwa Finiyasi ali mu Lengwe mpaka kutsika pali mudzi wa Madera wagawidwa kambali kenaka kali mu Lengwe Kambali kenaka kali mu kunja kwa Lengwe ndi madandaulo anadandaulidwa. Sizitheka ndi malamulo mmene alili moti panopo n'zovomerezeka. Anthu anawonongadi mmenemu ndipo munawonongedwa makala. kupanga m'minda ena amamvetsa ife mafumu tikayesetsa ena samamvetsa koma mafumu amene ndimawauza ine mafumu anga amene azungulira Lengwe imene ndikafufuza palibe mmodzi amene ali ndi munda ake mmenemu Nawo amayi sanasiyidwe pa ntchito yoika malire a nkhalangoyi. A Elizabeti Edward a m'mudzi mwa Chapsinja m'boma la Chikwawa ndi m'modzi mwa amayiwa.
Ntchito imeneyi ikuyenda bwino koma chimene chifuna chikuchitikacho afuna andondomeze malire a Lengwe kuti malire athu adzioneka bwinobwino. Timakalimako. Timakadula nkhuni kumeneko. Tikakatchola nkhuni zija timapita kukagulitsa ndipo tikakalima chimangachi tikakhala chochuluka timagulitsako chimanga. Ndiye panopa tidzipanga tidzikagulitsako chifukwa choti kumeneko kwaletsedwako. Panopa makalabu alipo okhazikika moti panopa tayamba kale kuoka chani mitengo imeneyo kuti cholinga kuti tidziwoka mitengo mitengo ija ikadzakula tidzagulise kuti tidzithandizika pa nyumba ndi ana kuniso tizipezamo mu timomwemo mitengo yomwe tizidulanso kuotchanso makala kuti tidziphikira pa nyumba.
Pali chiyembekezo kuti kuyikidwanso kwa malire a nkhalango ya Lengwe kubweretsa phindu pa ntchito yosamalira zachilengedwe. Mfumu Chapananga ikufotokoza.
M'nkhalangomu akhala akupindulamo 1 Mmene muja chilengedwe chinatheratu Chikabwezeretsedwanso chilengedwechi Zisonyeza kuti mvula singativute Singabwerenso yamphepo ngati ichitira Masiku mmene tikukhalira ano Iyayi Komanso china chachiwiri ndi chonena kuti nyama Zibwerere m'chimake kuti ana athuwa nawonso adzadziwe kuti kunja kuno kudali nyama zichonchi Zomwe zisonyeza kunena kuti chikhalidwe chipitirire ndi mmene timakhalira m'mbuyomu chifukwa kuno kunakhala ngati chisawawa kunakhala ngati chinambalala poti sitimasamalira nkhalangoyi tinene momveka bwino sitimasamaliradi chifukwa aliyense amangopanga zimene angafune mphamvu kukhala manja mwace makomiti aja auti akakhala kuti bango lija akolola mauzu aja akolola bwemba uja akolola malambe aja akolola kamene kajako kang'onong'ono kaja kamakhala kuthumba Nkona tunena muja kuti timatha kuthandizira mwana sukulu, nkona tunena muja kuti timathanso kupanga lamulo lonena kuti munthu akalowa mmene mujamu tipange bwanji kuti tifikire kumanga kapenayi kapena tiyambe takambirana naye kuti mchitidwe umenewu usinthe timatha kupanga zimenezo.
Anthu a m'madera ozungulira nkhalango ya Lengwe akuyembekezera phindu kuchokera ku ntchitoyi. Izi zithandiza kwambiri chifukwa choti anthu kwambiri timangotha mwina kulowa mu Lengwe muja mosadziwa malire ndiye pamene tikadziwa malire aja zitithandiza kunena kuti nkhalango yathu ikhale yotetezedwa komanso ifeyo tikhale ndi umwini woona kuti aah nkhalango yathuyi malire ake ndi awa tikafuna kulowa uku sikuyenera kulowa koma tigwire mbali iyi ndiye chifukwa cha malire amenewa tikhala ndi kuthekera konena kuti tidziwa malire a Lengwe komanso ndi ife anthu akumudzi chotero ndiye kuti nkhalango yathu ikhala yotetezedwanso. Mfumu yaikulu Chapananga akulangiza adindo ndi anthu a m'dera lake za kufunika kusamalira zachilengedwe komanso kulemekeza malire a nkhalango.
Tionetsetse kuti pasakhalenso kukanganakangana. Tinakambirana, tinagwirizana, tinasayinirana kuti nkhalango ibwerere m'chimake ndipo zatheka. Palibenso zoti wina abweretsenso mawu ake osokoneza kuti anthu atenge mawu amenewowo agwiritse ntchitonso m'nkhalango muja, iyayi si zoona iyayi. Chimene akuchifuna anthu makamaka kwenikweni ndi phindu limene lingapezeke mmenemo. 1 maudzu 2 atha kupezanso uchi 3 athanso kukhalanso ndi chani, ndi chithunzithunzi choti alendo atha kumabwera ndi kukaonako nkhalango kuja kuti aah, kani nkhalango ija yasintha eti? zili chonchi, kaphindu kamene kaja kumathanso kuthandizira ana a sukulu, ma bursary, zomwe zili zinthu zooneka kuti anthu aoneko kusintha. Komanso paimbuyo pa icho, titakambirana nawo a Lengwe ayamba kale mbuzi kupereka pasoni. Ikaswa iyi atenge mwana wache uja apatse nzache uja. Phindu longoyambiriratu limene tikufotokozali. Zoona zake zenizeni izi inati. Tinalandira chigayo. kuno kwa chapananga kwa a Senior ngati ine mwini kuli chigayo kwa a Ndakwera TA ngati iyenso mwini kuli chigayo kwa Paramount a Lundu mmene ndikufotokozamu chinanso chili kwa ngabu kodi mwatokha tikanatha kusonkhanana ndalama kugula chigayo kuti tizimanga phinduphindu sizikanatha kutero iyayi koma chifukwa cha kumvana ndi kukhalirana limodzi chimene chingofunika apapa ndikuti pafunika uphungu okwanira ndi chiphunzitso chokwanira kunena kuti ntchitoyi iyende ipitirire mmene imakhalira kale panopa anthu kuno kudera akupemphanso kuti ngakhalebe iwo a Lengwewa ayesetse kuti apeze waya kuti azinge chifukwanso nthawi zambiri amene akutionongeranso nkhalango ija opyolera pamenepopo akhala anthu aku Mozambique chifukwa ine ndi bo- malire ndi ineyo malawi inoyo kunoko ku- kwa chapananga ndineyo chapananga ndi mozambique kuja anthu okhala m'madera ozungulira nkhalango ya lengwe akulimbikitsidwa kusamalira zachilengedwe tiyeni tichepese kuononga nkhalango yathu chifukwa kuti nkhalango ndimene ndikuthekera imene imatibweresera mvula komanso ndalama anthu akamabwera kuno kuzaona nkhalango nde kuti timapezako ndalama kotero nde kuti tichepese kuononga nkhalango komanso ifeyo ngati eni dera tikuyenera tikhale anthu achitsanzo omabzala mitengo kuti mwina nkhalango yathuyi ikhale ndi mitengo yochuluka. Nalo boma likulimbikitsa anthu kulemekeza malire a nkhalango ya Lengwe komanso kusamalira zachilengedwe kuti mibadwo ya mtsogolo nayo idzapeze phindu. Ntchitoyi tigwire limodzi. akhala nthawi yonseyi atipanga support ndifunanso kuti support imeneyi ipitililenso mpakana ma bikoni wa timange onse kuyambila mafumu athu uh, onse aku council achikwawa uh, nawonso aku police onse amene ntchito imeneyi tiwi- tiwenda limozi atipangebe support mpaka ntchito imeneyi ikatheke kwambiri anga ndi pempho kuti mwina anthu tisiye kuononga mu nkhalango ya lengwe makamaka anthu amene amakonda kulima minda m'nkhalango imeneyi, kuotcha makala, enanso mwina kudula mitengo, komanso enanso mwina amathandizira mwina anthu a ku Mozambique kulowa nkhalango imeneyi kuzaba mitengo ngati ya tsanya ndi mitsimbiti. Choncho tiyeni ife ngati Amalawi tikonde dziko lathu nkhalango iyi ndi yathu ya malawi ife so tiyeni nkhalango iyi tiyiteteze ndi kuyisamala mogwirizana
pali chiyembekezo tsopano kuti kuyikidwa kwa malire a nkhalango ya lengwe kubweretsa dongosolo pa ntchito yoteteza nkhalangoyi komanso mgwirizano pakati pa boma ndi anthu a m'madera ozungulira nkhalangoyi